YTV filɛbaa jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ kalan dɔ daminɛna kunnafoni sanuman sɔrɔ cogo kan Kayi influenceur communautaire kunna sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na musow ka ntolatan ni an ko a ma tournoi interscolaire o tako fɔlɔ baaraw daminɛna alamisadon avril kalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Kayi stade Basi Kulubali kɔnɔ sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na Kayi jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔ kura sigira u dagayɔrɔ la sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan nin dɔgɔkun kibaruya in na a y'aw bisimila ko kura i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakuruba tɛmɛnenw na Kayi dugu kɔnɔ kunnafoni kolon kɛlɛli bɛ ka sira kura ta arabadon avril kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kalan dɔ daminɛna sifin dɔw kunna min laɲini ye ka se ka kunnafoni sanuman di sigida kɔnɔ Jeka Jara ale ye ɲinini kɛ o ko kan an ka jɛ ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na bi araba avril kalo tile mugan ni fila san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ Kalan dɔ daminɛna Kayi conseil régional ka lajɛ so kɔnɔ sifin dɔw kunna minnu bɛ wele influenceur communautaire Search for Common Ground ni a baaraɲɔgɔnw fɛ u ka projet mara ni kunnafoni hukumu kɔnɔ nin kalan in bɛna tali kɛ kunnafonikolonw sɛgɛsɛgɛli cogoya ani bɔlɔlɔsiraw labaarako ɲuman kan a baaraw daminɛni seereyara mara ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛtɔn in mɔgɔw fɛ kalansen in bɛ ta kunnafoni kolon de kan an bɛ min fɔ eh, tubabukan na ko désinformation a kalansen in bɛna boli o de kan nin formation in bɛna kɛ waati min kɔnɔna la eh, ani an bɛ min wele ko eh, communication citoyenne ka kuma fɔ ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i ka sɛbɛn n'i ka kumakan kana kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc an bɛna o kalansenw de kɛ o sen fɛ an bɛna fɛn caman yira participants la i n'a fɔ eh, i mana kunnafoni sɔrɔ i kan ka dɔ i kan ka kunnafoni ɲuman ni kolon bɔ ɲɔgɔn na cogo min fɛɛrɛ juma de bɛ se ka bila sen kan ɔ formation yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ eh, nin dɔnniya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ yala olu yɛrɛ bɛna se ka mun o jɔyɔrɔ bɛna se ka kɛ juma ye eh, sigida kɔnɔna la fo ka taa se eh, dugu yɛrɛ ma fo ka taa se jamana ma a laɲini fanba ye waasa ka se ka kɔmi n y'a fɔ cogoya min na kunnafoni kolon minnu bɛ cari bɔlɔlɔw siraw kan hali minnu bɛ cari sigidaw la o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na parce que kunnafoni kolon n'i y'a ta ka jateminɛ n'i y'a kɔlɔlɔ ta ka jateminɛ a kɔlɔlɔ ka bon dɛ a tiɲɛni fanga ka bon ni a dilanni ye donc o de kama eh, a kɛlɛli o kan ka kɛ bɛɛ ma wajibi ye sabu kunnafoni kolon n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase d'abord ka daminɛ sigida la fo ka taa se quartier ma commune eh, eh, région fo ka taa se jamana ni jamana ma donc n'i y'a jateminɛ fɛn min de don o tɛ fɛn ɲuman ye donc bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri k'a la ka se k'a kɛlɛ kɛ ni projet k'i yɛrɛ ye miirila tara kalanden ninnu fɛ mara ani kunnafoli hukumu kɔnɔ min laɲini ye ka kunnafoli kolonw kɛlɛ ka bɔ sigida la projet min don n'an b'a fɔ a ma ko projet k'i yɛrɛ ye projet de don anw influenceur yɛrɛ minnu sigilen bɛ Kayi an ye projet min sɛbɛn eh, ni Search ka eh, mara ni kunnafoni projet kɔnɔna la donc projet in bɛ tali kɛ o de kɔnɔna la donc projet in financelen don Union européenne de fɛ nka anw influenceurs minnu bɛ yan bi n'an bɛ Search tɔgɔ la donc anw de bɛ ka projet ninnu labaara terrain kan projet in mara ni kunnafoni a bɛ mara ko ɲuman eh, ani kunnafoni jugu kɛlɛli de kan donc euh, euh, projet ninnu an bɛ initiative fɛn fɛn kɛ an bɛ gɛlɛyaw de ta k'a lajɛ sigida la gɛlɛya jumɛnw de bɛ yen kunnafoni jugu yɔrɔ la ani gɛlɛya jumɛnw de bɛ yen nɔ eh, mara tagabolo fan fɛ donc an bɛ Eh, projet ninnu sɛbɛn o cogo de la quoi an bɛ an ka autorités fo bi minnu nana yan bi eh, vraiment n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ an ka foli bɛ s'u ma donc ani n bɛ Search fana fo vu que ale de vraiment cadre ka projet in sɛbɛn walasa an minnu bɛ yan nɔ Kayi niveau la localement an ka se ka sansi sɔrɔ ka se ka projet dɔw sɛbɛn ka gɛlɛyaw b'an ka sigida la o kɔfɛ n bɛ Union Européenne fana fo ka tila tuguni participant fɛn fɛn bɛ yan bi formation na ka bɛɛ lajɛlen fo. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni jɛnsɛnni teliya ye sigida kɔnɔ, ni projet laɲini ye ka jaabi jɔnjɔn di walasa ka dannaya ni kumaɲɔgɔnyaw Sabati Kayi kɔnɔ tournoi interscolaire o ye ntolanta ye min bɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ o tako fɔlɔ baaraw daminɛna alamisadon avril kalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Kayi stade Basi Kulubali kɔnɔ Gamala Kuyatɛ ale tun bɛ o kɛnɛ kan an ka jɛ k'an ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na
Musow ka sennatolanta ni o ye tournoi interscolaire ye min bɛ kɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ, o tako fɔlɔ baaraw daminɛra alamisadon avril kalo tile 23 san 2026 stade Basi Kulubali kɔnɔ min labɛnna jɛkulu fɛ n'an k'a ma association action pour la résilience et le développement local fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani joueurs mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka ligue régionale président fo n'o ye docteur Musa So ye k'an ka mairie mɔgɔw fo ka marraine fo ale mun sɔnna ka bɔ fo Sajola ka na fara an kan yan donc n'o bɔra yen an bɛ promotion de la femme fo ka kala ka eh, direction régionale de la jeunesse et des sports fo an b'an ka presse fo ka bɛɛ lajɛlen fo nali la ka na nin kɛnɛ in diya an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ musow ye u fana u k'u cɛsiri u ko cɛw ni musow bɛɛ kelen kɛta de ko don u kɔrɔ b'a jira cɛ bɛ se ka mun kɛ muso bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ balontan ninnu b'a la donc nin kumakan dama dama in de tun bɛ n bolo k'a fɔ perefe tɔgɔ la ka segin ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la tournoi bɛna daminɛ sa ala k'a diya Ka san nata ta caya an ka bi wulada ɲɛnajɛ